are in standard Igbo language, what you call Igbo Izugbe. As we look at Igbo proverbs, I want us to equally take a glimpse of Igbo idiomatic expressions as in this book. Akpaala okwu nke asatọ, idiom number 8 says, Agwọ nọ n'akịrịka. This exclamation means there is a snake on the thatch when somebody tells you agwọ nọ n'akịrịka it means that there is danger be on alert that's what agwọ nọ n'akịrịka means akpaala okwu nke itoolu n'ime akwụkwọ a kwuru sị lele arịrị which means look at a millipede what it means is watch out watch out there is an omen of danger something sinister is about to happen akpaala okwu nke iri n'ime akwụkwọ a kwuru sị gbuo iji n'ụkwụ a sị gị gbuo iji n'ụkwụ gbuo iji n'ụkwụ what it means is kill a fly perching on your leg This book also contains some tongue twisters, okwu ntabire. For example, manye aka n'akpa mkpi mapụta mpi mkpi furu mpi n'akpa mkpi manye aka n'akpa mkpi mapụta mpi mkpi furu mpi n'akpa mkpi dip hands into the pocket of the he goat and bring out the he goat's horn that has already grown another horn in the bag of the he goat. Nwanyị na-ere anụ ele, ị na-eri anụ ele eri ka ị na-ere anụ ele ere. Nwanyị na-ere anụ ele na-eri anụ ele eri ka ị na-eri anụ ele ere. Akpa akwụkwọ Amaka furu na Afọ Okpofe.

This book also contains some quiz, gwam gwam gwam, and answers for them. For example, gwam gwam gwam gwa m ihe kpọrọ ụmụ laa n'elu. The answer is pawpaw. Look at this one. Gwam gwam gwam gwa m otu ibe ji zuru ụwa niile ọnụ. The answer is ọnwa or the moon leenụ nke a gwam gwam gwam gwa m nwa agbọghọ isi ọcha kwọ onye gbara ahụ ọnụ n'azụ the answer is osisi ọka mịrị amị that is a maize plant bearing a corn cob gwam gwam gwam gwa m nwa agbọghọ isi ọcha kwọ onye gbara ahụ ọnụ n'azụ gwam gwam gwam gwa m ihe kụrụ aka gbaba ọhịa the answer is ụgba gwam gwam gwam gwam ihe kụrụ aka gbaba ọhịa ụgba or oil bean look at this one gwam gwam gwam gwam osisi ọma m hụrụ n'ụzọ mana ọ dịghị mma m ji egbu ya ma ọ gwam gwam gwam gwam nkwụ ọka m hụrụ n'ụzọ mana ọ dịghị mma m ji egbu ya the answer is nwaanyị ọma m hụrụ n'ụzọ mana ọ dịghị ego m ji alụ ya gwam gwam gwam gwam ihe gbara aka baa ọhịa pụtawa kpọrọ ụmụ pụta the answer is ede or cocoyam There are outlets where you can get it. You can place order, it will be sent to you. And the price is affordable. Ndị na-ere akwụkwọ a maara aha ha a na-akpọ Moneme Bookshops nke nọ na Pound Road, Aba, Abia State, Nigeria. Gaa na Moneme Bookshops ị ga-enweta akwụkwọ a ole ị chọrọ ị chọọ ka e zitere gị n'ofesi a ga-ezitere gị ndị na-ebipụta akwụkwọ a na-akpọ Walking with Jesus nke nọ na Port Harcourt, Rivers State. Ebe ọzọ ị ga-enwetakwa akwụkwọ a bụ na St. Joseph's Catholic Parish Shop, 43 Market Road, Aba. oke asụsụ mba ndị ọzọ anyị na-asụ sụpịrị sụpịrị sụpịrị ọ mahele anyị ihu ndị nne na nna bikonụ unu ekwela asụsụ igbo nwụọ kụzierenụ ụmụaka unu asụsụ igbo mgbe ha dị na nwata thank you for being a subscriber